Vuto la kusefukira kwa madzi likaononga dera lomwe silinakonzekere, zotsatira zake zimakhala zoziziritsa nkhongono. Madera ambiri amakhala osakonzekera chifukwa ngozi zakudza mwadzidzidzi sizichitika kawirikawiri, zomwe zimapangitsa anthuwa kusowa mtengo wogwira. Chuma cha Malawi chomwe chili mu nthaka ndi chapafupi kwambiri kukhuzidwa ndi ngozi yakudza mwadzidzidzi. Nsanje ndi boma limodzi limene limakhuzidwa ndi kusefukira kwa madzi mdziko lino. Mmwezi wa January mu chaka cha 2019, mudzi wa Atengani m'bomali linakhuzidwa ndi kusefukira kwa madzi kamba kakuthunthumira kwa mtsinje wa Luo ndi Shire chifukwa mvula yake idali ya mphamvu. Kumvetsetsa kuti ngozi ya kusefukira kwa madzi kukhala bwanji ngozi yakudza mwadzidzidzi, tikuyenera kumvetsetsanso kuti anthu okhala mderali anakhudzidwa bwanji pachiyambi. Nyumba, ziweto, zomera ndi zakumunda kuphatikiziraponso zomangamanga ngati misewu zimaonongeka kamba ka vuto la kusefukiraku.

Madera akumunsi, Chikwawa ndi Nsanje omwe ali kuphata kwenikweni kwa chigawo cha kummwera ku Malawi kuno ndi komwe kuli kabwerebwere wa kusefukira kwa madzi. Pafupifupi zilumika ziwiri, miyoyo yambiri komanso katundu wakhala akuonongeka m'madera otsikawa, zomwe zadza kamba ka kudula mitengo ku chikwera kwa maboma. Tidule ku Mphala tikuononga, tidule Mujimu tikuononga. Ndi chabwino chenicheni kuti tisamale mitengo chikusowa chifukwa mitengo yomweyo ndikugwiritsenso ntchito. Ah, ndikukhulupirira kunena kuti ah, vuto inalipo ndiona kuti ah, kuchepa kwa mitengo chifukwa mbali inayo imene kunagwa nyumba zambirizo nkuona kuti anthu mu 2015 anakhudzidwanso ndi mafuladzi koma problem ndiona kuti pamalopo kunalibe mitengo panali pachitetete nde mphepo ya mkuntho itabwera chifukwa chake idaononga nyumba chifukwa choti chilengedwe monga mitengo padalibe
sikwabwino kuti mtsogolomo anthu azakhale akuyankhabe za mavuto akusefukira kwa madzi mtsogolomo pakufunika pakhale ndondomeko komanso njira zabwino zakuthesera vutoli m'madera okhuzidwawo Chiyembekezo Khoswe anatsata njira yabwino ya kupewera kusefukira kwa madzi komwe kungadze mtsogolomu nyumba yake itakokoloka kamba ka mvula ya mphamvu.
Aaa ndidaona ngati kuti nyumba yaiwisi ndidali pa umphawi kwambiri chifukwa chaka china chonse bwezi ndikuvutika mvula ikagwa itagwa nyumbayi ndi mmene tidasamuka kumakhala kumatenti ndiye mwaichi ndimene ndidapanga chisankho chongoteteza kumeneko kumatana kudangokhalabe kungoyembekezera ndiyeno ndidayamba kuti ku- kutunga madzi mpaka ndikuumba njerwa
pali njira zingapo zomwe zingasatidwe kukonzekera. Kudzala kwa mitengo nkosavuta koma tinganena kuna kuti tingathe kubwezeretsa nyumbazo kuti zikhale zabwinobwino sizoona Ah, malingaliro anga adanena kuti itati yatha bwinobwino ndikuti nditha kuteteza nkuyika mitengo m'mbali monse muno kuti nditi ndiisamalire mpaka ikule. Mudzi komanso khomo ina iliyonse ikuyenera kukonzekera kusefukira komwe kungadze mtsogolo, kuyika malire m'madera omwe amakhuzidwa komanso kusamukira madera okwera yakhala nyimbo nthawi zonse. Phunziro. Zili ndi eni ake okhala m'madera omwe amakhuzidwa chifukwa cha kusefukira kwa madzi kuzikonzekeresa okha pofuna ndi kuthana ndi vuto la kusefukira kwa madzi, kusamukira madera akumtunda komanso malo omwe ali otetezeka ndi kusefukira kwa madzi, kumanga zotetezera ku madzi osefukira, chotchinga, madamu akuluakulu, kubwezeresa nkhalango ndi kuwatsimikizira anthu okhala m'madera kukhala malo okwera. Mwachidule, khomo lina lililonse likuyenera kukhala lokonzekera kumanga nyumba yolimba, kudzyala mitengo, komanso kusamukira madera amene samafika madzi osefukira.